Landirani moni wanu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo zisomo ndi zifundo zosatha za Mulungu wamphamvu zonse zikhale nanu pa china chilichonse cha moyo wanu, kani mbali ya zachuma, kani mbali ya uzimu, kani mbali ya thanzi, Mulungu asakumaneni zisomo zonsezo. Ndipo cimene inu ndi ine tingacite kuti tikhale wolowa wa cikondi ndi cifundo cake, cati tikhale ana ake. Ndipo timakhala ana ake pamene mzimu wa Khristu ukhala mwa ife. Ndiye cokhaco cimene cimatiyenereza si yunifomu zimene kaya anthu amavala za m'matchalitchimu, cifukwa anthu amavala zimenezo koma mzimu wa Khristu ulibe, usali mwa iwowo. Chifukwa ake mmawava ukhala moyo wadama, wandewu, ndi zina zonsezo. Koma amene Mzimu Woyera umakhala mkati mwake, ameneyoyo amakhala moyo wosinthika, moyo wofa ku tchimo. Iyeyo ndi mudzi wokhala pamwamba pa phiri uja, mmene Ambuye Yesu Khristu amanena, kuti anthu amatsimikiza zoti, ah, koma mtsikana uyoyo! Mnyamata uyoyo ndi Mkhrisitudi, ndi wosiyana. Chimenecho chimene Mulungu afuna kwa inu ndi ine, tidzadzidwe ndi Mzimu Woyera. Tikadzadzidwa ndi Mzimu Woyera, tizitha kuweruza chabwino ndi choipa, nthawi zonse, ndipo tidzakhoza kumuzindikira mdyerekezi ndi machenjerero ake onse, ndi kumgonjetsa. Ndipo okhawo amene ali ogonjetsa na amene akalamulira limodzi na Ambuye Yesu Khristu, koma amene sangagonjetse, amene achita khungu ku machenjerero a Mdyerekezi, ameneyo sapita kumwamba. Ndipo ambiri ni akhungu, zambiri ni mbuli, ngakhale anthu opemphera sadziwa machenjerero a Mdyelekezi. Adachoka kalekale pa chikhulupiriro, koma ali achipembedzo, ndipo Paulo adanenera bwino za iwo, akuti adzakhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake ataikana kalekale. Ndiye ku zimenezo muchokeko, bwerani pa chenicheni cha Mzimu Woyera, chimene Mulungu afuna kuti inu ndi ine tikhale. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi iyi imene mwatipangira kuti tikathe kumvetsera mawu anu. Lolani Mzimu wanu Woyera wadzoze mawuwa ku miyoyo yathu nakakhala mdalitso. Mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tipempha zonse m'chiyamiko. Amen. Tiwerenga mabaibulo athu mabuku awiri, buku loyamba ndi limene la Deuteronome, Deuteronome 14 vesi ya 3 kulekeza 10. Ah, pali mawu otsogolera pamene pakuti za nyama zodyedwa ndi zosadyedwa. Timafuna tione nkhani yathu ya lero ndi imeneyi, nyama zodyedwa ndi zosadyedwa. Vesi 3 ati musamadya chonyansa chilichonse, 4 nyamazi muyenera kumadya ndi izi mulungu akutero nyama kuti zimene am- timene atizidya tilimodzi eh? ati ng'ombe ndi swala ndi mphoyo ndi mphalapala ndi ng'omba ndi nyumba ndi mbalame ndi mbalale 6 ndipo nyama iliyonse yogawanika chiboda nikhala yogawanika chiboda nibzikula imene muyenera kudya 7 koma izi zokha simuyenera kuzidya, mwa zobzikulazo, kapena zogawanika, chiboda, ngamila, kalulu, ndi mbira, popeza zibzikula, koma zosawanika chigoba, chiboda, muziyese zodetsa, 8 ndi nkhumba, popeza igawanika chiboda, koma yosabzikula, muyese yodetsa, musamadye nyama yao. Musakhudza mitembo yawo. Mwa zonse zili m'madzi muyenera kumadya izi, zilizonse zili nazo zipsepse ndi mamba, zimene muyenera kudya, koma zilizonse zopanda zipsepse kapena mamba musamadya, muziyese zonyansa. Ndiye tikuona wopereka wamkulu wa chilamulo ameneyu Mose apereka uthenga kwa ana a Israeli. za nyama zoti azidya komanso asamadye. Akuti za nyama zoti azidya akuti ni ngati mbuzi, ah, ng'ombe, nkhosa, ngondo, swala, mphoyo, phalapala ngati zimenezi. Zina zoti asamadye ni monga milamba, nkhumba, kalulu ni zina zonsezo monga mmene tawerengera mukhoza kukawerenga nokha chaptacho nokha kumwa- ku nyumba ndiye timafunanso tiwerengenso ku machitidwe 10 vesi yake 14 kulekeza 16 vesi ya 14 ikuti ah, koma petro anati iyayitu mbuye pakuti sindinadya ine ndi kale lonse kanthu wamba ndi konyansa 15 ndipo mau anamdzeranso nthawi yachiwiri, Chimene Mulungu anayeretsa, usachiyese chinthu wamba. Ndipo chinachitika katatu ichi, ndipo pomwepo chotengeracho chinatengedwa kunka Kumwamba. Ndi ameneyu ni Petro. Petro, Myuda, amene waphunzitsidwa bwino za Mose, kuti sakuyenera asamadye milamba, nkhumba, kalulu ndi zina zonsezo. Ndiye Mulungu akumuonekera m'masomphenya akumuuza kuti idya zonsezo. Ndiye Petro akuyankha momveka bwino akuti ayi ine si- sindikudya chinthu chonyansa. Sinanga Mose adauza kuti ndi chonyansa. Ndiye tikuona Mulungu pamenepa akuyankhula akuti china chilichonse chimene atani nachiyeretsa osachiyesa chani chinthu wamba. Mulungu akumuuza kuti aphe adye. nkhumbayo, kaluluyo, milambayo ndi zina zonsezo akuti aphe adye ndiye petro akunena kuti ayayi nchinthu chonyansa chimene sindingadye ndiye zokambirana zathu zigona pa nkhani imeneyi nyama yakudya ndi zosadya kodi lero lino akhristu ayenera azidya nkhumba asamadye azidya milamba asadye Haleluya! Phunziro lathu likhala likuyankha zinthu ngati zimenezo, kuti tikhale pa chifuniro chenicheni changwiro chakuti ngati Mulungu anena kuti tizidya nkhumba, tizidya opanda nkhawa ina iliyonse yoti tipita ku gahena. Tili limodzi? Eya. Ngati aonera kuti tisamadye, tiona momwemo. mobalansa monga mwa Mawu a Mulungu, mmene Mulungu akutiyankhulira mu nthawi yathu ino. Aleluya! Ndiye mfundo yayikulu pa phunziro lathuli nlakuti, a, izi nyama izi zosadyedwa izi, ngati nkhumba, milamba, ndi zina zonsezi, inali chabe mithunzi, tilimodzi eh, ya zinthu zenizeni zimene ziri nkudza, kapena kuti zinali zoyimira chabe. chifukwa chakuti ndi zoimira si zenizeni zakuti tiime tikhazikike tizigwirepo ngati chenichenicho chabwera. Tilimodzi chifukwa Paulo kwa Akolose na Aheberi akuti chipangano chakale ndi mthunzi wa chipangano chatsopano. Ndiye tiona kuti kodi nkhumba imaimira chani nanga chenicheni nchiyani? Tilimodzi nanga zonse zosadyedwa zimaimira chani? Chimene izo zimaimira zimaimira Amitundu, nyama zodyedwa zija zimaimira Ayuda. Zinali zoimira Uthenga. Kalekale, Uthenga uwu, ife Amitundu sumatikhudza. Uthenga unali wa Ayuda okha. Aleluya! Ife Amitundu timatengedwa ngati agalu, timatengedwa ngati nyama zosadyedwa izi, zimene ndi nkhumba zina zonsezi. Chipulumutso sichinachokere kwa ife, chipulumutso chachokera kwa Ayuda. Ndiye Ayuda anamukana Mesiya, Ayuda anawukana Uthenga pamene anampachika Ambuye Yesu Khristu pa mtanda paja. Mmene Ayuda anamukana Ambuye Yesu Khristu, anakana Uthenga chifukwa cha kusakhulupirira kwawo, Mulungu kenako anatembenukira kwa ife Amitundu, kuti tsopano nyama zodyedwa zi- zosadyedwa zija ziyambe utani kudyedwa. Tilimodzi? Ndicho chimayimira. ni coimila cabe, ni mthunzi wa ceniceni cake cimene ni citi? Ni cimene cici. Aleluya! Ndiye, a, popeza kuti ico cidali coimila cabe, unali cabe mthunzi, cidacotsedwapo cifukwa ceniceni cinatani? Cinafika. Tilimodzi? Kuteloko ife Amitundu timadya nyama ina iliyonse, kaya nkhumba, kaya mukudya mbuzi kaya mukudya milamba kaya mukudya mbewa kaya mukudya kalulu timadya ni mawu a mulungu ni chifuniro cha mulungu ndithu popanda kutsutsika kwina kulikonse ndipo izi tizitsimikira izo ni mawu a mulungu kuti chimenecho ni chifunirodi cha Mulungu. Tili limodzi? Ndiye chitsimikiziro chake chili ku Machitidwe 10 kumeneko, chimene chikuchitidwa ku chapter chimenechi mukhoza kukawerenga panokha, nchachitali. Akuti a, Mulungu, panali munthu wina Wamitundu ameneyi, Korneliyo. Kenturiyo, amene wa ku Italiya kumeneko, anali munthu wolungama koma wamitundu. Amachita zinthu zachifundo, zinthu zabwino pamaso pa Mulungu. Koma chifukwa choona kuti anali wamitundu, paja taona kale zoona kuti uthenga unali wa Ayuda okha. Tili limodzi? Eh? Ayuda samalabadira amitundu kuti akhoza kulandira chipulumutso. Aleluya! Ndiye munthu Wamitundu ameneyo amachita zinthu zachifundo, zabwino pamaso pa Mulungu. Nde akuchita choncho muja, kenako Mngelo wa Mulungu anadzamuonekera nthawi ina. Atamuonekera, Mngelo uja anamuuza kuti naona zachifundo zonse zimene umachita, zinthu zabwino. Nde anamuuza kuti tuma amuna ako apite kuti? Ku Yopa. akakumane ndi mamuna ameneyo amene ni petro nde atauzidwa choncho petro anali ali kumeneko ku yopa ali pa tsindwi akupemphera baibulo ati ali pafupi kukomoka ni njala tili limodzi eh? anagwa m'masomphenya masomphenya amenewa ni wakuti kumwamba kudatuka chinsalu cha ngodya zinayi mu chinsalu chimenechi munali nyama za mitundu yonse Zodyedwa ndi zosadyedwa, nkhumba zidali momwemo, mbuzi zidali momwemo, zonse zidali zili mmenemo. Ndiye liwu la Mulungu lidamuuza Petro kuti, Ipha, udye. Tili limodzi? eh? Ndiye Petro anadzidzimuka. "Ah, Ndiphe nkhumba ine nidye monga Myuda? Mose ataniuza kuti ndi zonyansa zimenezi. Haleluya! Liwu lidamuuza katatu, Ipha, udye. Aleluya! Nde akukanakana Petro liwu lija lidamuuza kuti usachitche chinthu chonyansa chimene ine ndinachiyeretsa. Nde ngati Mulungu waiyeretsa nkhumba ni ndani lero lino angabwere namaidetsaso? Ngati waiyeretsa mbewayo, kaluluyo, milambayo waiyeretsa, ndani angadetse chimene Mulungu ayeretsa?

Ana a sukulu anzanga amakambitsana, sindidziwa ngati nkhaniyo ni yoona. Koma amati, panali mtsikana wina wa mpingo uwu umene umaletsa nkhumbayi. Anapita kwa chibwenzi chake kumeneko kwa boyfriend wake. Kumeneko amakachita zoipa, chifukwa masiku ano akati chibwenzi ni ziwerewere. N'zimene anthu akuchita m'zibwenzizi. Tikumbutsane, Kukumana pamodzi ni mamuna ni mkazi musanakwatirane ni tchimo. nde mzibwezimu makhalidwe amene amachitika na amenewa makamaka mmasukulumu ni oipa nde mtsikana anapita kwa boyfriend wake kukapanga zimenezi nde anakapeza kuti boyfriend wake uja waphika nkhumba nde atamuyitanira chakudya kuti "Ah, kutchalitchi kwathu amatiletsa zimenezo sitidya nde kenako akuti boyfriend uja adamfunsa nanga zimene mwabwerazo sakuletsani Tili modzi eh? Nde mukhoza kuona kuti nkhani si ya zakudya, koma nkhani ni ya Mzimu Woyera ulimo mkati mwanu, chikondi cha Ambuye Yesu Khristu chikuonekera, chilungamo, chiyero, chifundo. Aleluya! Kodi zikuonekera zimenezi? Tili modzi eh? Nkhani si ya zakudya zakuti zakutizo ayi, koma nkhani ni yakuti Khristu akhale mkati mwathu, chifukwa ndiye chenicheni. Tili modzi eh? Ndiye tukambabe za Koneliyo, za nkhani ya Koneliyo, Petro amakana kupha zinazo, koma Mulungu adamuza kuti zimenezo naziyeletsa. Nde amakanabe akuti kodi uchitchula chinthu cho- chi- chi- chimene achiyeletsa chonyansa. Aleluya. Ndiye zinthuzi zinatani zinayeletsedwa. Tikamapitirira phunziro lathuli, tiona ma, ma chapter ena otsimikizira kuti N'zoonadi, si kolakwika kuti tizidya nkhumba chifukwa inali chabe mithunzi, zinali chabe zoimira. Mulungu amangolalikira chabe pa chochitikachi kuti pali chinachake chimene chenicheni chimene chikuimira. Ndiye tachiona kuti nkhumba, zinthu zosadyedwazi, zimaimira ife Amitundu. Izi zodyedwazi zimaimira Ayuda. Tsopano pamene ife Amitundu tidalowa mu ulemerero wa Shekinah Glory, pamene tidalowa. mu chipulumutsochi. Aleluya! Ife si ife odetsedwanso ayi. Situtengedwanso ngati zinyama zosadyedwazi ayi. Uthenga ni wathu chenicheni chaonekera. Nchifukwa chake Akhristu lero lino amadya nkhumba, amadya milamba, amadya kalulu, mbewa ni zina zonsezo. Palibeponso vuto ayi, bola ngati muli ni Mzimu Woyera. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa to- chotichezera mwa mtengo wapatali ngati umenewu. Lidalitsike, likwezedwe dzina lanu lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Tiphunzitseni zambiri za ufumu wanu. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse mchiyamiko. Amen.